Zoti muzakumbukiranso kutsogolo or paja Atupeletu analankhula koma sitinamve ndikufuna ndikuuzeni poyera lero mundimvetsetse bwino bwino boma ili limene likulamula pano lichoke pa 16 September this government has to go Tikumvana bwino bwino, boma ili lichoke. Litani litani, mawu amenewa ndikukamba ndikunena kuti boma ili lichoke. Sindikulankhulira Atupele ayi, ndikulankhulira inu amene mukumva kuwawa, ndikulankhulira inu amene mukumva kuwawa. Boma ili lalephera kuwatumikira Amalawi, it has to go. Koma kuti lichoke Si Atupele Muluzi yekha ayi. Kuti lichoke ndi inu, ndi inu, ndi voti yanu, ndi mawu anu. Tikumvana bwino bwino kuti mavuto amene mukukumana nawo lero achoke ndi voti yanu ndi chani ndi mawu anu mukalankhula kokweza kuti achoke anzanunso amva mukalankhula kokweza kuti zinthu sizili bwino anzanunso atani ndatopa Ndakwiya mmene zinthu zikuyendera m'dziko lino. Zinthu sizili bwino olo pang'ono. Ine amayi ndi abambo ndikudziwa kuti mukudutsa miyengo yovuta. Ine ndili ndi uthenga kwa inu aliyense chifukwa ndikudziwa kuti mwapirira. nthawi yayitali mukupirira tsiku ndi tsiku mukupirira koma uthenga wanga walero kwa ine kwa inu limbani mtima zinthu zisintha mdziko muno. chifukwa ndikudziwa mayi ndi abambo kuti pali zinthu ziwiri zimene amalawi lero akudandaula choyamba ndi kukwera kwa katundu tsiku ndi tsiku the cost of living chinthu chachiwiri kusowa kwa chakudya katundu akukwera tsiku ndi tsiku Ndalama yavuta, sitikutha kugula katundu. Ndalama yavuta, tikugonanso ndi njala. Ngati pali zinthu ziwiri ine ndakwiya ndi nkhani imeneyi, kukwera kwa katundu tsiku ndi tsiku, kusoweka kwa ndalama komanso anthu alibe chakudya. Kulibe chakudya, kulibe ndalama, kulibe chakudya, kulibe ndalama. No food, no money. No food, no money. No food, no money. Ife a UDF lero aliyense kuyambira lero azikamba zinthu ziwiri zimenezi no food no money no food chani no food no money tisatalikise nkhani apa iyayi palibe chakudya amalawi alibenso ndalama no food ndi pamene pagona nkhani nde ine lero Sinangobwera kuti ndidzakulankhuleni, ndabweranso kudzamva, kudzamva madandaulo anu. Si choncho? Zinthu sizili bwino. Tivomereze kuti zinthu sizili bwino. Zinthu zimene zavuta kwambiri mmene ndinafotokozera koyamba, kusowa kwa ndalama, kukwera mtengo kwa katundu ndi zinthu, ndi njala. Kodi ndikufunseni abale anga amene muli pano, mmene zinthu zilili mdziko muno? Palibe munthu amene watopa. Tatopa. Tatopa palibe sanatope bwana. Tatopa. Ndikufunseni kumanja, kodi simunatope? Tatopa. Tatopa. Pakati pa munthu yake kodi simunatope. Tatopa. Tatopa. Kumanzere kwanga simunatope.

zonsezi zimene zatchulidwe pano ndikuziona nanenso tsiku ndi tsiku ndikuziona. Mudziwe kuti ndikukumvani, mudziwe kuti Atupele akukuonani, chifukwa ndikudziwa kuti mu mtima mukulira kuti zinthu sizili bwino. Mudziwe kuti ine ndili nanu, ndili nanu. Ine amayi ndi abambo, zonsezi ndinaziwona. Ndinachenjeza Amalawi kuti ngati mutsankhe mtsogoleri amene alibe experience, bus ayigwetsa. Nde lero lero. ndikufuna ndikumbutse mawu amene ndimalankhula mbuyo mukampatsa learner bus kuti ayendetse ayigwetsa lero malawi sinagwe lero malawi sinagwe pamene ndikulankhula pano amayi ndi abambo Malawi is bankrupt ndi mene ndikulankhula pano tsiku la lero mayiko amene amatithandiza ndalama aid kuyambira kalekale timadalira ndalama zimene amatithandiza azungu that era is gone Tiyiwalenso kuti azungu azatithandiza ndi ndalama. Aid is gone. Palibenso muyiwale, tiyiwale kuti kuzichokera ndalama zotithandiza kuchokera kunja, that period is gone. Nde chifukwa chake ndimalankhula pa debate. Musamangolankhula zinthu zimene simukudziwa bwino bwino. You need to understand the economy has changed. Global economics has changed. Lero mene ndikukamba pana amayi ndi abambo.

ndi zinthu ziwiri, investment and trade. Tikumvana? Nthawi ya aid, nthawi yopempha ndalama imene ija yapita. Pano it's investment and trade. President amene akufunika mdziko muno ndi amene amadziwa kukopa makampani, ndalama zakunja, mabizinesi apite patsogolo, a Malawi akhale ndi makobidi mthumba. Nde ife pamene tikupita pa 16 September pali zinthu zitatu zimene tikufuna kulimbana nazo. Number one, cost of living. Kukwera kwa katundu, kukwera kwa zinthu. Chifukwa amayi ndi abambo tikudziwa kuti katundu azingokwera kumangokwera ndi chifukwa ndalama ya kunja ikusowa. We have an exchange rate crisis in this country. Malawi pamafunika 3 biliyoni pa chaka kuti titenge tizibweretsa katundu ochokera kunja koma mdziko muno zimene timapeza ndi 1 biliyoni yokha tikagulitsa fodya, tikatumiza katundu kunja, kutanthauza kuti kuli deficit ya 2.2 biliyoni. 2.2 billion imene ija zina timadalira anthu amene amatithandiza ndalama yakunja nde pano amene aja atseka akunena kuti sitiperekanso ndalama ku dziko la Malawi kutanthauza kuti president wa pano ayambe kupanga masamu kodi 2.2 billion dollars pa chaka tiipeza kuti? Chifukwa sitingathenso kupempha. Nde ine, amayi ndi abambo, njira imene tibweretse foreign exchange ndi kukopa makampani abweretse dollar m'dziko muno. Private sector. business ife a udf timakhulupirira business you need to create a conducive environment chifukwa mabizinesi akamayenda bwino Ndalama zikamalowa mma bizinesi ndi pamene inu mukhale ndi makobidi nthumba. Kuti tithane ndi mavuto amenewa mukhale ndi dola nthumba. Nthawi imene udf imalamula dziko lino A Malawi anali ndi dola, anali ndi ndalama chifukwa timadziwa kuti economy kuti iyende bwino ndi private sector ndi mabizinesi. Koma taonani zimene zikuchitika tsiku la lero, ndalama yakunja ikusowa. Ndalama yakunja ikusowa. Ma kampani mdziko muno amene amatha kuti ako atithandize kupanga katundu kuti tizitha kutumiza kunja kuti tizipeza foreign exchange akapita ku banki akulephera kupeza ndalama yakunja. Koma lero. Muyang'ane magalimoto anyuwani atsopano, ma Prado amene agulidwa. Nduna zikuyenda petu petu petu petu kuboma kuti agula magalimoto azi opuma kuononga foreign exchange. Amene uli serious amalawi mundiuze kuti amene uli siriyasi munthu okonda dziko lako sungapite kukagula magalimoto opuma nthawi ngati ndalama ma millions millions and millions billions zikulowa mu- mu njira zosayenera ife namba